Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupatsirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife a Lahiri K TV tikukupemphani kuti tapangani like, share komanso subscribe kwa omwe musanapange subscribe pano pa Lahiri K TV.
zimenezozo ndiye mukane zimenezo inuyo mukane inu adala kadula musalole zimenezo muwauzenso aphakamisawo nkhani imeneyi asayilole asalole nkhani zimenezo. Anyamata onse muuzane. Nkhani imeneyitu ine pa forum paja ndinayamba kuimva ka ndi 4 days tsopano. Eh Manganya asowe. Eh Manganya must be disciplined. Eh Manganya eh, asokoneza aulula zinsinsi agwesa chipani. Chipani chake chiti atagwesecho. Eee musalole zimenezozo. Pakali panopa tili ndi masiku ochepa kuti tifike pa chisankho. There is no need to shed blood. Palibe. Panopa ndi nthawi yokuti bwezi titawauza amaudindowa, a mumba muwauze. Nthawi zina zake mwina kaya ndi kusadziwa ndale, anzathu ajatu a dpp, a ujeni awa, a udf ali ndi ndaletu amene aja. Atipweteka ngati simuzitsata bwinobwino zinthuzi. Eh, ndiye nkhani imeneyo musayilole tayitayeni ngati munga- mungakwanitse kuwauza eh, poti mmaforamu mulipo wambirimbiri magulu anthu koma ine i don't support the idea i don't support it pakali panopa pamayenera kuti tiyike ma strategies ofuna kupangitsa mitima ya anthu cool down inuyotu simukudziwa anthu kunja kuti chipani cha mcp adana nacho kukhosi Zinthu zimene tikumakamba pa foni, mma pulatifomumu, zinthu zimene zikumakambidwa pa TV kapena mma mmawailesi ndi zinthu zokuti tasefa nkhani yoti mwina kapena kunyumba kwanu munagwiritsapo ntchito sefa ya ufa, asefa zimene zijazo kuchita kusankha kuti ichi ayi osanena, nenani ichi, ichi ayi osanena, nenani ichi. Zimene tikumazinena mmafonimu ndi zimene tikumanena mmawailesi ndi mma TV akuluakulu Ndi zinthu zokuti tasefa ndipo amene akunenawo akumakhala onena kuti ali ndi gawo especially kukhala oyikira kumbuyo za chinthu chimene akuchinena chija. Koma inuyo kuti mupite pa ground, reality pa ground, akuluakulu zinthu sizili bwino. Sopo wochapira, the lowest price ya sopo wochapira ali mma 1000. Kodi anthuwo akumidzi akupanga afford bwanji? Mmene tikunena panopamu, fertilizer weniweniyutu wokuti anthu athire mu chimanga apeze chakudya akuthamangira 200,000. Shuga yemweyutu wa, wa m'Chikwawa mu, mu, mu, wa mu Nchalomo. Panopa tsopano ndithu ndi ma 7,000, 8,000. Kukanika anthu osauka shugayo osampeza. Yet, panopa instead kuti tikhale pansi ndiye tipange mfundo zimene zozozo Timene we are against izo kuti o basi wakuti wakuti must be disciplined. Gentlemen masiku ake si ano guys ta, tasinthaninso maganizidwe anuwa. Ah, pafunsidwa kuti kodi simungangokhala pansi kukambirana ndi ah, vice president ha ife ndiye chipani cha contact and dialogue choncho palibe vuto tikhala pansi koma chimene ndinganene nchakuti pano ndi 35 days to go suyang'anira munthu akupanga chibwana. Munthu ngati akufuna akuonongere political capital akuyenera kuyankhidwa. Ngati afuna kuya- akuonongere mpamba wako mu ndale akuyenera kuuzidwa. And ma supporters a Malawi Congress Party mudzidziwa kuti ndife anthu opirira. Anthu amatha kutigendera president convoy ife chete kutiphera ngati zimene apanga dpp kutiphera ma supporters 2 mpaka kukayika m'manda chete koma nthawi zina timatopa nde ndinene pano ine sinanene kuti a vice president akhale chete no ndakamba nkhani yokhala chete ponena kuti asiye zomanama koma pa nkhani yoti iwo ngati ali ndi umboni wa corruption abweretse nkona tili ndi acb Tikunena kuti asamangodzuka mmawa nkunena zinthu zoti alibe nazo umboni. China a vice president ndi part ya bomalo. Ngati iwowo akuona kuti ali m'boma limene asakufuna, tikuti atha kumasuka achoke. Koma izi zoti iwo adziyankhula, no problem. Ayankhule mmene angayankhulire koma adziyankhula zinthu zimene ali nazo fundo, ali nazo evidence one. Number two. asakhale part ya chinthu chimene iwo asakufuna palibe akuwamanga zingwe kuti khalani apa khalani vice president ngati akuona iwo kuti nalo bomali ayisiye convoy ija khalapo anyamuke adzipita m'misikamo kumakavina nkumatani kumanena fundo kumeneko palibe amene adandaule atha kumenya dansi ndipo ine ndikhala woyambirira kuagulira ng'oma adzikachapa dansi kumeneko koma asamatchule dzina la malawi congress party sayenda masewera Ngati apeza kuti ali ndi vuto angotani yoh angosuntha akaimapo chifukwa ifenso za ma dramazi timaziona koma ife tinalolera kuti ndiye choice chinali cha skc nanga tipanga bwanji koma izizi zoti adzisokoneza drama ndi ndale ndi masewera ife tikupanga zoyendetsa boma pano ndi apa chimene ndimafuna ndinene mwachidule vp asankhe chimodzi sungakhale chinthu chimene usakufuna Ngati asakut funa za Malawi Congress Party Government at, a, a, atisiyire we have got